Beni agatadas e beni agataus a unu atobiu nou de Boga Boxi, sa trasmissioni in lingua sarda e atras linguas de Sardinna ca bolidi donai boxi a chini at scioberau de bivi, traballai e frincai in Sardinna. Custa cida trantzeus in unu logu in su coru de sa Sardinna, innui su tempus si misurat in millenas e sa perda non est feti matèria, ma cannotu, memòria. Dinanta a Is Perdas, in is custroxas de su Sarcidanu de Xrexei, logu de serras e amudaduras, po una banda càstiat a su Campidanu e a s'atra a sa Brabaxa. Is Perdas est unu progetu culturali, unu laboratoriu chi bivit, un'atu de fedi po una tziviltadi ca si fait ancora spantai. Sa storia cummentzat cun dus fradis, Claudio e Simone Ollanu. Funt crescius innoi, apustis cumenti medas atrus sardus ant depiu stesiai, poi cumenti pagus funt torraus ant pigau sa terra, Cussas perdas, cussu logu ca bettit ancora is sinnus de chini ddu at bìviu tremilas annus faidi e impari ant fabricau callancuna cosa ca castet a pari, passau e benidori. Su nòmini ca ant sceberau narat totu, Is Perdas, poita totu in custu logu nascit de sa perda e a sa perda torrat. Innoi nascit su progetu prus ambitziosu de Is Perdas, frossis unu de is prus atrivius ca apant mai cuncordau in su campu de s'archeologia sperimentali in Sardinna. Is fradis Ollanu ant incumentzau sa fabricatzioni de unu nuraxi, non s'arràngiu de unu chi ddu est giai, no una fabricatzioni in scala, unu nuraxi evòlviu, trilobau, cuncordau de nou, A muru bullu, cun is manus e is ainas de tremilas annus faidi, unu cantieri amparau cun d'unu bandu GAL ch'adi giai atraixu s'atentzioni de s'imprenta internatzionali e de delegatzionis de studiosus de totu su Mediterràniu. S'intentzioni esti simpli, fabricai po cumprendi. In s'atobiu de oi s'ingolleus a intru de custu progetu spantosu, eus a fueddai fintzas de is perdas fitas, is perdas cravadas, is menhir sardus. E poi ddu est sa vida fitiana de custu logu, sa coxina de s'agriturismu cun is cosas de papai tipicas e su pani de sa traditzioni, is passilladas a cuaddu, is gerronadas cun is pastoris, sa spa Incasciada in is arrocas. Is perdas est totu custu, totu paris, un'esperièntzia cumpleta ca unit gallania a tastu antigu, stòria e cultura.
Totu partit de is perdas, totu partit de sa scuderia chi at fatu babbu me is annus noranta, nosu fiaus piciocheddus e agiudiaus a fai cust'opera poita ca sa passioni fiat Ormai cundivisa. Però a mannu s'eus nau, una strutura aici, nosu depeus andai foras, depeus studiai, depeus traballai, e ita feus, traballaus in sa terra, non fait prus, a is tempus de oi non fait prus, e quindi eus tentu sa sa come dire mentalidadi imprenditoriali de nai, in terra nosta, in domu nosta andaus a fai u attividadi de de podi cunvertiri cussa chi fiat una stadda po po cuaddus, po animaris, in d'u agriturismo, ca poi in realtadi bivendi foras po diri tui dda bisi in manera diversa, magari stimolaus finzas de de atrus logus, fendi viaggius, non feti bivendi fora de sa Sardegna, ma fendi viaggius finzas In atrus logos, naras, ma ita teneus nosu de de prus pagu de is atrus? Fortzis teneus meda de prus, ma ocat a fai connosci. S'at a tzerriai agriturismu. Po nosu ita est? Est, sicumenti eus decidiu de nci bivi in custus logos, est su traballu cosa nosta, Est unu logu chi s'acumpàngiat, cumenti chi siat no una persona ma prus personas, e torru nai, candu nosu pentzaus de de fai calincuna cosa, scieus ca nc'est unu logu, Is Perdas, acantu podeus organizai u' cunvegnu, acantu podeus insoma fai ristoratzioni po sa genti chi 'enit, chi 'enit feti po mancai u' prangiu, u' a xena Oppure chi bolint connosci pagheddu mellus su su logu podint abarrai a crocai, ddu at atrus servizius, ddu est sa piscina, ddu est sa spa, poita nau custu? Poita candu unu viaggiat funt pagus is viaggiadoris aventurierus chi si ponint totu a coddu e andant in facia de su mundu e agatant genti chi ddus acullit, esperièntzia straordinària, ma sa maggior parti de sa genti tenit bisòngiu de servìtzius, quindi nosu 'oleus acullì, fai diventai custa scuderia chi at incarrerau a costruiri babbu nostu a dda fai diventai u logu acantu acullì genti, quindi Is Perdas est u logu acantu acullì genti, fai atividadis culturallis, però tenni sa sensibilidadi puru poita non totu tenint is proprius interessus, mancai unu 'enit poita est interessau a scopri sa storia, a fai scampagnatas, atra genti 'enit poita semplicementi tenit abisongiu in sa vida de si rilassai, quindi Su cosu de de si rillassai dd'agatat abarrendi totu sa dì in piscina chentze fai nudda, tra virgolete, ca no esti non fai nudda, esti otziare, quindi si ca nosu ddu seus pigius sa forza inguni a oras castiendi custus logus, cussus funti pasiendi, rigenerendi, quindi est unu logu acantu s'ambitzioni esti sa genti chi 'enit chi istit beni chi si frimit un'àtimu.
Chi no ddis parxat cumenti chi siat in domu insolu, ma ind unu atru logu acantu istint beni. Eus incarrerau, cioè is piciocheddus etotu, a fai custa scuderia de cuaddus, chi innoi nci fiat una sorta de omepalla, innoi in custa parti, e poi a sighidura totus custas fentàs chi bieis in mennoi, fàcia a soi, ingui ddoi fiant is box de is cuaddus e poi ddu fiat sa domu chi naraus de de su custodi però iat essi de su castiadori cumenti, e inguni is piciocheddus no est chi essint tentu feti fantasia ma ant tentu gana de de ponni in giogu totu sa sa chistioni E si seus agataus chi eus incarrerau a portai perda, perda, a manetta, sempri. Eus fatu cosa 'e bonificas me in cosa 'e terrenos, eus donau sa possibilidadi de de podi fai custa chi est sa spa, po fai massagius e totu e poi de u' pagheddu de incarrerai a collocai custas perdas innoi chi bieis Chi si bint puru, no. Poi est stètia fatta una specia de de paradura chi si poi nai paradura po cantu riguardat is domus de u fillu miu chi iaus fattu cancuna cosa po po issu innoi in sa massarda. E tandus eus fatu cust'arrexonamentu, dd'eus nau, Ovieri tui ti ndi pigas cussas domus de inguni, e a is piciocheddus atrus dus fradis ddis donaus, ddis donaus custu su locali esistenti cun sa terra, e diaici ant e ant agiuntu custu, ant fatu cust'acordixeddu is piciocheddos Infati sa Pieniu m'at nau ba' poita depis domandai a is piciocheddus candu candu est su tuu. No, dd'apu nau depu domandai a is atrus fillus poita ca effetivamenti seis totus ugualis. Giustamenti est una specia de acordiu chi s'est fatu e e diaici eus portau a termini sa situazioni. At nau andat beni e tandu chi andat beni seus de acordiu. Fai oi, fai cras, sa maggior parti cun fillu miu Claudiu nci seus arrennescius a realizai sa bona parti de sa struttura, fintzas a lompi a fai is cameras, crabitura e totu là. E apu 'onau su contributu chi podia 'onai eu poita ca m'intendia in forma. Oi seu u' pagheddu tagau ma gei gei nci passat. A su propriu. Fintzas a candu, dopu chi dda teniaus giai posta unu certu, cioè giai incarrerada a essi formada totu sa strutura, deu fia ancora traballendu in s'ufficiu 'e collocamentu e mi nd'acattu una diri cumenti seu rientrau ca deu fiat a merì chi ia montau de servitziu E mi seu acatau ca non nc'est mancu una perda e mi seu emotzionau puru, a giustizia, manna ca si nci ponnas surra 'e perda diaici chistionendu giai de dus etarus de terra nd'eus postu, là.
Sa missioni chi teneus cun s'agriturismu est circai de valorizai is prodotus cosa nostra, nosu sopratutto, ma Gergei e insomma cumenti 'e 'onnia 'idda de sa Sardegna si difendit cun sa traditzioni de is pastas, de is curuxonis, de de minestra, minestronis, de s'ollu, su binu, totu cosas chi nosu immoi feus una surra de circaus de fai tanti publicidadi, ma semplicemente naraus una cosa semplici, non si depeus inventai nudda. Su bellu de de sa terra chi teneus est ca in dogna stagioni ti 'ocat calincuna cosa, sa stagioni de su sparau ddu'est su sparau, ddu'est su cardu, ddu'est sa cicoria, ddu'est s'oria, insomma ddu at medas erbas chi unu intrat finzas in cussu mundu ca poi est unu mundu chi si collegat cun su passau E ingoi puru nci at bollit sa curiosidadi e custu puru fait parti de cussu percursu de istudiu, de ricerca e totu cantu po proponni cancuna cosa chi no dd'agatas in dogna logu. Po nai, nosu sa petza, vallorizaus sa petza 'e brebei, s'angioni, su tempus, sa craba, totu totu animalis allevaus innoi, is conillus, is proceddus Deu apo incarrerau a traballai innoi in su duamilla e diciannoi, partendi de zeru e passu passu eus incarrerau a fai beni genti, usendi sa coxina nostra cun pratus de su territoriu, tipu sa brebei a s'aromatica, sa brebei cun cadru, cun gureu de sartu, cun s'angioni in canciofa, cun conillu de domu cun faraona de domu pesadas de su lori nostru, usendi totu is prodotus cosa nosta, potaus a innoi in coxina e u pagu trasformaus. Sa coxina nosta e is salumus funt de su territoriu, usiamu cuatru o cincu tipu de casu diferentis chi funt, se no funt de innoi funt de su bixinau, po si cumprendi

Nosu lanciaus custu territoriu, custa coxina, pentzu chi seus andendi meda beni, s'azienda est cuntenta, s'azienda corrispondit a questi valori che vogliamo tirare fuori de su territoriu e quindi ddus seus circhendi de ddus valorizai su prus possibili.

in d'u in d'u camminu, in d'u percursu chi dda seus sighias e s'ant ingortu poi a a dda pentzai custa intuitzioni de de de podi costruì unu nuraxi. Eus imaginau de de podi svilupai una struttura ricettiva, però non fiat feti po u arrexonamentu de de de ospitalidadi fini a se stessa nareus no, ma podiat essi calincuna cosa in prus e quindi su cuntatu cun sa perda si at ingortu a cumprendi e a si cunnetti unu pagheddu de prus cun sa storia e quindi cun sa nostra civiltadi e quindi is domandas chi si seus fatus fiant medas e E sa perda est sempri stetia sa, sa via maistra e quindi de ingui s'intuizione de poita no costruire in s'epoca de oi unu nuraxi de ddu fai de cabudu propriu de de s'incarreru poita ca est una cosa affascinanti finzas a ddu fai. E non feti affascinanti a ddu fai, ma po ddu fai a cumprendi e, e, e ddu fai arribbai in s'atra parti de su mundu. Oi ddu sceus totus, sa, sa parti de, de cussu chi est su mundu digitali, e, est in gradu de, de si fai cunnetti cun su mundu in tempus reali, no? Costruiri un nuraghi oi, in is tempus de oi, significat. Su paragoni podet essi cussu de intanti de ddu biri fatu e finiu, poita ca non nd'esistit in totu custus seti otu dexi milla nuraxis chi ddui funt in Sardegna, fintzas sa visioni chi tenit chi ddu podit connosci, su nuraxi non ddu non ddu bit po interu, ddu bit po su chi at abarrau, quindi de ddu podi torrai a biri a nou nou intesu cummente òpera finia, ddi donat su lustru chi meritat e quindi po podi ponni in luxi veramenti sa straordinariedadi de s'architetura fatta cuattrumilla annus fait, poita ca poi sa sfida o comunque s'interessu prus che sfida est a ddu fai cun is mètodus de cuatrumilla annus fait, quindi atraversu su chi oi si narat archeologia sperimentale, poita ca est una parti chi mancat e chi podet essi de agiudu fintzas a s'archeologia traditzionali e quindi in custu sensu costruire unu nuraxi oi e ddu costruire innoi, poita ca innoi nascit s'idea, nosu ndi seus ideatoris ma soprattutto custodis in custu sensu e fintzas po fai luxi, po agiudai a totu is atrus chi funt circhendi de divulgai custu, custu simbulu de, de, de Sardegna, de civiltadi sarda a su mundu. Candu iau fatu, iau morigau perda finzas de otu tonnelladas, cuatru tonnelladas, inguni dda biri movendusiri, a dda spostai de una parti a s'atra, chenz, cioè feti cun funis e cun genti, a ndi dda pesai strantaxia, Eh, non funt cosas chi est dificili fintzas a ddas spiegai, però is emotzionis chi chi ligiast in faci a a sa genti fiant fora de contu, cioè ddu biast ca fiat calincuna cosa chi ti fiat chi ti fiat tochendi aintru, poi nosu etotu, imoi a dda contai est unu contu, ma candu seus traballendi Est est totu un'atra cosa, ses raggiungis livellos de concentrazioni chi candu naraus ca est sa perda chi ti ddu narat, est sa perda ca chistionat poita veramenti ti ti scattat calincuna cosa aintru chi vibrat, vibrat e quindi su de offriri custu Custa sperimentatzioni a totus est pròpiu poita certas cosas iant a bolli provadas.
In custu sensu seu cunvintus, cumenti narat Claudio, ca po cantu ci podiant essi obbietzionis, poita ca nosu eus incumentzau a svilupai custa idea in su duamilla e trexi, dopu chi eus strumentau e sighendi is perdas, poita ca funt is perdas is chi s'ant donau sa via e nosu ddas eus sighias e gratzias a issas nc'est stètia una connessioni straordinaria cun genti chi non iaus mai imaginau, totu genti bella Genti ma de de s'artigianu ca non tenit magari cultura a is prus mannus intelletualis a livellu regionali, natzionali, poita ca seus andaus fintzas a bussai is portas de su ministeru, naturalmenti de sa regioni. Eus cumprendiu giai de subitu ca po su progetu de su nuraxi Inveci che po costruiri is perdas depiaus circai de coinvolgi prus genti possibili, poita est, no est unu progetu feti po po is scientziaus, mancai depat tenni una basi importanti po cussu, però est est unu progetu po po sa genti, poita e sopratutu est una proposta concreta po po circai de ddus valorizai, poita Probabilmente su fatu chi nci ndi siat diaici medas bolit nai ca no est facili a ponni in atu atzionis po ddu valorizai. Custa est u pagheddu segada grussu, comenti sa perda etotu, però onni orta chi provaus a arrexonai in pitzus de is obietzionis, si seus fatu milli domandas, ndi eus fatu, eus ascurtau Mannus e piticus, genti de de Sardegna e fora de Sardegna e ogni orta torrat totu, torrat totu, torrat totu e e circai puru de de ddu trasmiti no no est facili, oi est fatu e oi a circai de ddu fai impari.
Non fait a si ndi rendi contu chi unu no ddu bit e ddu bivit e ddu provat a fai e seu seguru ca podit sanai fintzas calincuna maladia de stress o atras cosas poita ca a toccai is perdas ddu naraus aici in maniera genuina poita ca dd'eus fintzas in calincunu modu passau, sperimentau poita poi ti ndi essint Pensamentos chi ti portant fintzas a arrischiai me is atividadis, a scummitti in s'internu e is pensamentos funt medas poita ca nosu eus scummittiu totu, ma no est una scummissa, est una missioni, est una certezza e quindi candu t'agatas solu e nosu seus stetius annus e annus e annus solus, pariaus fintzas, ma no ddu nau cun rimpiantu poita poi est stetia fintzas una fortza. Trataus de macus, de custa genti chi contant is contus, però fatu fatu chi torràst a passai innoi biiast opera fata e quindi a sighiri a fai e a costruiri a bellu a bellu si ant donau credibilidadi e oi contaus po nai acordus non feti cun is universidadis sardas ma a livellu natzionali, a livellu internatzionali, eus organizau su primu cunvegnu a novembre de su duamilla e bintitres, unu cunvegnu internatzionali, architetture di pietra, de inguni eus in calincunu modu postu una perda in cussu chi oi at essi Su progetu tarau fintzas e sopratutto anche da un punto di da un punto di vista scientifico, poita depit essi anche custu puru, quindi de custa dimensione de progetu ideau in modu privau nareus, eus cumprendiu ca sa portada fiat talmente manna e spropositada ca depit essi unu progetu de comunidadi, depit essi unu progetu chi accostiat e attirat Personas chi cumenti a nosu creint in su, in su sviluppu de sa Sardegna, in totu sa civiltadi e, e storia millenaria chi tenit.
Po contu cosa mia non nd'apu cumprendiu nudda, poita ca non nci dda faia intrai s'idea de nai, ma est tanti 'olint fai custus, poita ca a ddus valutai beni beni cun s'idea chi iant tentu, poita siat Claudiu cumenti de operadori chi at imparau puru cambiendu cambiendu mestieri, dd'ia nau cuddu ca Issu at istudiau e at traballau at traballau in banca, at traballau in varius logus, est stètiu in Finlàndia, at imparau de bellu e nou siat a guidai u' camion che a guidai su cavadori. Infati issu adiritura totu custus gioghitus de custa perda chi funt postas una asuba 'e s'atra a certu puntu Ti narà, cioè cumenti arrexonamenti ddi narà meda bortas, oh Claudiu, tocat ca ses abasciau pagau, ma non po mimmi, po issu puru che aturu. E dd'apu nau, oh at nau, beh, mi fait prus prexeri a mi ponni cincuanta eurus me in su scavadori e imparu a ddu utilizai, fintzas a candu, certu A parti ca u' pagheddu geniosu puru at fatu si chi totu is cosas essint andadas beni e diaici custa cambalada de, poita ca parit ca no si biiat mancu anima, custu specialmenti in su periudu, nosu seus abarraus tempus meda traballendi innoi chi a fillu miu ddi narà O Clà, cioè depu diri parit ca nc'est passada sa degadia, cumenti narant a primu ca sa degadia fiat una maladia infestante, no? Poita non si biat anima. Una perda, ddi nau eo, de de trinta coranta chillus fiat unu pagheddu problematica a dda ponni, cun cussu dolori de ischina, poi nci 'enit unu abigliamentu chi fiat, chi non si biiat nudda e s'impediat de traballai e diaici Eus fatu totu totu cussus traballus fintzas a a cumpletai unu pagheddu totu sa situatzioni, poi Simone est stètiu unu bravu, cioè finantziatore, nel senso ca issu puru chi non fessit traballendi at contribuiu cun su fradi, sia po po ddi nai, non po ddi 'onai u' vallori a su chi faiat su fradi, però accuistendu cancu arrogheddeddu 'e terra chi nd'at accuistau Claudiu puru, però comunque contribuiu unu pagheddu a aumentai s'azienda, poita ca teniat sa possibilidadi, nosu puru cumenti de familiaris narò aius contribuiu unu pagheddu a ddus agiudai, inoltri a su traballu unu pagheddu cun cancu pari 'e francu chi teniaus allogau puru, allogaus comunque pari 'e francu chi teniaus e ripeto cuss'est stètiu una cosa bellissima poita ca tra fradis si funt cumprendus a pari e ant 'onau unu pagheddu s'interessu siat a chi finanziat cumenti Simone e nosatrus ca cumenti familiaris siat a su traballu chi beniat cuantificau po Claudiu cun d'una, in d'una manera non de cussas andarinas de nai, ma datu ca non ses fendu nudda, no, assolutamenti, beniat cualificau cumenti una persona chi veramenti traballat e at traballau e poi seus intraus a nche narau e a fai cussu chi fiat Totu s'abbellimentu de de su localli chi est stètiu iss'etotu s'artèfici cun cancu cunsillu, chi podit nai cunsillu, fintzas de Simone, poita ca medas bortas giai ddu scis ca tra fradis no est chi naras, eh ma a mei m'iat praxi diaici, eh no deu preferia de ddu fai diaici, comunque si funt cumprendus a pari e s'ant donau idea totu a duus. E e diaici est andadu a finiri ca ant realizau su chi ant realizau cun su coràgiu e s'amori.
Candu sciis de acantu benis e ti cunfrontas cun is atrus puru e parit ca t'arrennescit mellus su cunfrontu puru e sopratutu a circai de fendi impresa puru, de tenni una sensibilidadi e po sa cultura poita no est berus ca no ca cioè ca s'impresa escludit sa sa cultura e innoi in Sardegna eus a depi circai de de dda ponni in dogna logu in dogna circostanza po dogna atividadi circhendi ddu nau chenza de circhendi propriu de de esagerai cumenti s'ant imparau a fai cioè a lassai arrastu E is perdas in Sardegna candu si chistionat de perdas in su mundu custa iat depi essi una terra chi nascit beni, nascit in custu in custu mari fortunau de su Mediterraneu mancai imoi siat insoma unu pagheddu tribolau de de totu custas guerras e cosas chi funt sucedendi però po cussu puru Unu progetu de custa portada iat a podi torrai a a ponni in su centru sa sa cultura, est importanti meda, calincunu iat nau ca non si papat de cultura probabilmenti poita no est facili, est una bella cosa, est poetica, però poi nci 'olint ideas e propostas, nosu no su progetu Su Nuraxi puru non bolit essi Chissà che, però u tentativu cunvintu e de de de 'olli dimmostrai po nosu etotu, po is sardus prima de totu, ma po sa genti de totu su mundu ca partendi cun de eredidadi aici importanti si potzant fai cosas straordinarias. Nareus ca est oi una missioni, quindi cambiat sa prospettiva de de un'idea chi podiat essi un'idea nareus de portada privada, po nai non po machimini ma po lassai u u segnu e finzas e po E po ddu podi lassai a fillus nostus. Po custu atobiu puru eus acabau. Gratzias po s'ai sighiu, si torraus a biri sa cida chi enit cun d'unu atobiu nou de Bogaboxi, chi in s'interis 'oleis sinnalai eventus, fat. Acuntèssius dignus de essi contadus, scrieisì una lìtera a su giassu bogaboxi punto tv sitzigorru gmail punto com poita seus innoi, prus che totu, po intendi sa boxi de bosatrus.